ọlụ ọsụ oru east owerri west nnọọgụ ebe na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka eke si anya anwụ kedu kwanụ ka mbazụ si egwu ji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụrụ na ọ naghị aga nke nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi n'etufughị oge anyị afa m bụ ọmalịcha ala igbo ya bụrụ na nke a bụ mbụ ị na-esonyere m daalụ maka isonyere m ọ bụrụkwa na ị na-esoburu m mbụ daalụ maka ịnachite azụ n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mma a gaa ya nga naabọ nke izizi ị bịa dị gị mma mere i ji wee nachite nke abụọ ya bụ na isiokwu m taata wee bụrụ dịka m kwere nkwa na ihe onyonyo nke ikpeazụ m mere a sị na ụka a kpara akpa bụ isi ka e ji ekwe ya ya bụ n'ụbọchị nke taata abịago m imejupụta nkwa nke m kwere unu n'ihe onyonyo nke ikpeazụ agụpụtara m steeti dịgasị iche iche ndị Igbo mejupụtara ya agụpụtara m mpaghara bụgasị ndị Igbo nọ na ya steeti dịgasị iche iche ọ bụ ndị Igbo mejupụtara n'ihe gụta steeti Abia Anambra Ebonyi Enugu nakwazi steeti Imo agụpụtara m mpaghara n'ogo lokal gọọmenti agụpụtara m steeti nke Abia nke Anambra nakwazi nke Enugu Ebonyi na Imo ka m ga-agụpụta n'ụbọchị nke taata n'ihi na ọ bụ onye kwe nkwa o mezuo nkwa o kwere ya bụ dịka nkwa m kwere na mbụ abịago m tata imejupụta ma mezuo ya bụ nkwa m kwere ị nụgo nke izizi n'isiokwu anyị tata wee bụrụ steeti ebonyi a bịa na steeti ebonyi steeti ebonyi bụ steeti kasị wee pee mpe dịka gọọmenti etiti si kee ya na ogo lokal gọọmenti na mpaghara ogo lokal gọọmenti ha dị naanị iri na atọ a bịa na steeti ebonyi ndị mejupụtara steeti ebonyi dịka ogo lokal gọọmenti nke bụ bụ abakaliki Afikpo North, Afikpo South, Ezza South, Ezza North, Ikwo, Ishielu, Ivo, Izzi, Ọhaọzara, Ọhaukwu nakwazi nke ikpeazụ bụ Ọnịcha. O nweghị usoro m si gụọ ya, agụrụ m ya dịka m maara ya. Ya bụ na asịkwala m na obodo gị nọ ikpeazụ. a bịa na nke ịbụọ bụ steeti imo steeti imo bụ nke kacha wee buo ibu dịka ogo lokal gọọmenti si kee ha dị iri abụọ na asaa steeti imo unu ga-agwa m ihe ji wee buo ibu ga-agwa m ka unu ra unu ji wee buo ibu a niile wee nwee ọha ka mpaghara lokal gọọmenti iri abụọ na asaa ndị igbo mejupụtara na ya ka anyị gbapụ ya ọsọ n'ihi na oge adịghị nke mbụ bụ ahịazụ mbaise Ehime Mbanọ, Ezinifite Mbaise, Abọ Mbaise, Ideatọ Nọt, Ideatọ Saụt, Ihite Ụbọma, Ikeduru, Isiala Mbanọ, Isu, Mbaitoolu, Ngọ Ọkpaala, Njaba, Nkwere, Nwangele, Obowo, Ọgụta, Ọhaji, Egbema, Ọkaigwe, Onuimo, Orlu, Orsu, Oru East, Owerri West, Oru West nakwazi Owerri North. Ya bụ mpaghara a niile m gụpụtara bụ mpaghara mejupụtara steeti Imo dịka m kọwara mbụ o nweghị usoro m si gụọ ya na ọ bụ usoro gbatara m isi ka m siri wee gụọ asịkwala m na obodo gị nọ ikpeazụ ya bụ gị onye ọma na-ege m ntị ya bụ okwu agwụla dịka ihe onyonyo nke m meburu na mbụ ebe m kọpụtara steeti ịtọ abịakwa m n'ihe onyonyo nke a wee kọpụta ịbụọ ndị ọzọ mejupụtara mpaghara niile ndị Igbo mejupụtara n'ọwụwa anyanwụ Naijiria ị ghọta mhm. na ọwụwa anyanwụ Naijiria ya bụ ọ bụrụ na i kiribughị ihe onyonyo mbụ nke mbụ m mere gbaa mbọ ka i kirie ya ka ị nwee ike ghọta ihe anyị na-akọ n'ebe nka ka m ghara ikwu n'ihi na onye ara sịrị na ngwọta ya abụghị na ọ na ya kama na ọ bụ ekwurekwu dị na ya ka m ghara ikwugide wee kwufie ụzọ na ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ ka emesịanụ